cɛ nin kɛra kojugu kaso ye den sɛbɛ caman don mali kɔnɔ yan walahi janfa kaso yanni ka taa se fo le 19 novembre ma o bɛna cɛw tɔgɔ mɛn dɔw bɛna dɔn k'a fɔ ko dɔw bangera jamana in kɔnɔ yan kana siga a la ko kuma ɲuman tɛ maa min da k'an ka o fara an juguw kan ŋaniya ɲuman tɛ maa min na malidenw sɔnnen don bi k'a fɔ ko o kɛra maa ye n'i ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye fo ka taa se tuguni hali n'i kɛra maliden yɛrɛ fana ye ɔ k'e faralen don juguw kan wa kɛlɛ min kan ka da fana eh, kɛnɛma jugu kan o kɛlɛ min bɛ da kɔnɔna jugu kan o ka jugu ni o ye wa o ka gɛlɛn ni o ye honorable siriki kuyate an n'a bɛ kumabon kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bi honorable i ni ɲakuma sibi an b'i fo foli diyara n ye i folen kɔfɛ studio kɔnɔna denbalen don sɔgɔmada na an bɛ foli se studio kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma madame kulubali ye lilian ka foli se a ma fo ka taa se a baramuso sibi olu folen kɔfɛ an bɛ foli se an baw ma an ba duuru fo sinɔn n'a ye mali muso bɛɛ lajɛlen fo an ba duuru tɔgɔ la an bɛ foli se an faw ma ka tila ka foli se an lamɛnjɛkulu ma minnu ka wuli ka jɔ sanga ni waati ni o de b'a to an bɛ se ka jɛmukan in kɛ sibi olu folen kɔfɛ an bɛ dugawu don an yɛrɛ ye ka dugawu don jamana in ye sibi an bɛ dugawu min don an yɛrɛ ye o ye ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ nin jamana in denjugu tɔɔrɔ ma ala ko ala ka o dugawu minɛ sibi ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala k'o dugawu minɛ Sibi an bɛ min ɲini ala fɛ n'o ye ale de dali masa ye ale min sɔnna ka dugukolo fɛnsɛn ka sankolo fɛnsɛn mm. ale min ka sebaaya kɔnɔ ni kɔgɔjibaw ka taa se fo bajibaw mm -hmm. ale min ka masaya kɔnɔ n'a yira k'a fɔ ko diɲɛ dara bi tɛ mm. bi tɛ mm -hmm. ale min sɔnna ka an ka diɲɛ labɔ o latigɛ ka an sigidugu bɛn mali ma mm. ka tila ka o mali kɛ jamana ye jamana min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ta tɛ kɔte satigi ɲɛ tɛ kɔte mm. o jamana sigi kɔnɔna na ka tila ka anw lajarabi ni tiɲɛ fɔli ye mm. jamana min n'a fɔra k'a denw ye silamɛ ye mm -hmm. ko hɔrɔn don ko mm. danbetigi don mm -hmm. mais kangari min dara o bɛɛ kɔfɛ tugun mm. o de ye k'a tigi tɛ tiɲɛ fɛ mm. sibi k'a ɲini o ala fɛ ala k'an dɛmɛ ni tiɲɛ barika ye ala ka sɔn an bɛna an da don kuma min na walima an bɛna sigi kɛnɛ min kan n'o ye ba jɛnɛ ka lafiya ye bi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don an b'a ɲini ala fɛ lase minnu bɛna kɛ a ka kɛ lase minnu bɛna an nafa ka jamana nafa ka an lamɛnjɛkulu nafa sibi an bɛ bɔ ni kuma ye min na cɛ an bɛ kun ni kuma kuncɛ ni min ye sibi ala k'an kisi maliden tɔɔrɔ ma ne dugawu don ko sabanan de ee maa kun dɔn sibi ni jamana in hmm. an bɛna an da don tariku la yanni le 4 cɛ fo ka taa se fo le 4 ma i bɛn'a ye dɔnkili dara nin jamana in kɔnɔ yan ko a ye n tɛgɛ nin filɛ ko fɛn tɛ n bolo hmm. ko a diyara jugu la hmm. cɛ ko mali diyara cɛnikɛla la ni baarakɛla ye dɔnkili ma fɔ gansan yanni an bɛ taa se le 4 ma i bɛn'a ye mali kɔnɔ yan kaso ye den dama min dun n'a kelen kelen tun bɛ se ka farafinna bɔ bolo la an bɛ o tɔgɔ d'i ma mamadu tala an bɛ tɔgɔ d'i ma mamadu tala koniba pleya cɛ minnu tɔgɔ d'i ma cɛ minnu ye cɛw d'i ma Tawudeni kaso kɔnɔ an bɛna cɛw tɔgɔ d'i ma i bɛn'a ye k'a fɔ mali kaso kɔnɔ yan cɛw dunna cogo min na an b'u tɔgɔ d'i ma i ye tɔgɔ min yɛrɛ fɔ nin maa caman b'i sigi san ko nin ye tɔgɔ nin ye tɔgɔ kura ye nin y'olu siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn u bɛna tɔgɔ mɛn yanni le 22 cɛ yanni le 4 septembre cɛ 22 b'a la yanni ka taa se fo le 19 novembre ma mhm. u bɛna cɛw tɔgɔ mɛn hmm. dɔw bɛna dɔn k'a fɔ ko dɔw bangera jamana in kɔnɔ yan kana siga la cɛni kɛra kojugu kaso hmm. ye den sɛbɛ caman dun mali kɔnɔ yan walahi hmm. janfa kaso a ye denw dun yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ko i bɛn'u ye o i bɛn'u ka cɛsiri mɛn quoi n filɛ ka min fɔ i ɲɛ na mamadu tala ye mais ni nin ka dɔfɔ fɔra i ɲɛ na mali sigi la a bi c'est à dire k'i bi kasi quoi nin ye wɔlɔfɔ de ye sénégalais don maa min don faransi de y'a bila ka na mali la yan mm, mm. k'a ka arajo sudan dayɛlɛ mm-hmm. faransi ka fonctionnaire de don mm. diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo dɔnni ma mais a ko ko non ko modibo bɛ hakilina min kan mali bɛ hakilina min kan k'a b'o lafasa cɛ malidenw tilala ka n'a minɛ k'a don kaso la faransi bɔ mali mali k'a minɛ k'a don kaso la ale ka hakilina tigɛ faransi ka jɔn juru bɛ ko de tigɛ o de y'a ka problème ye i b'a fɛ k'o yɔrɔnin min yɛrɛ fɔ dɛ n'o kun o de kama a kɔn ka to yɛrɛ o yɛrɛ t'a ka problème ye kuma tiɲɛ o de c'est pourquoi kaso ninnu f'a ɲɛ ka fɔ quoi n'a ɲɛ ma fɔ yakuba jara ninnu t'a dɔn min bɛ se ayi kana siga la parce que olu de minɛlen kɔfɛ sira dira faransi ma a ka na cɔgɔcɔgɔli min kɛra dɛ a fɔra ko cɛba minnu y'a hakili bɔ o la n'o dɔ adama bɛn jara n'o dɔ ye siriki kuyate cɛw y'u yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ ne ni m'a fɔ i ɲɛna a bɛ yɔrɔ ɲɛna ko ko kuraw de don ko kura tɛ n'i ye caman ɲininka an b'a fɔ ko ninnu ye ko kuraw de ye fa e bolo k'aw bɛ tigɛ ko la e bolo ko fana bɛ se ka tigɛ ko la danni fana kɔnɔna la ni adama bɛɛ ni jɛra n'aw jɛɲɔgɔn o fana kan mɔgɔ kan ka o fana filɛ dɛ nin bɛɛ dɔnnen ko fɛn o fɛn a b'a dɔn nin bɛɛ b'a la nka aw tila ka aw ka b'o sira kelen fana ta n'i sɔnna k'a fɔ ko ala ye kelen ye k'a fɔ ko ala de bɛ ko latigɛ mm. i kan ka sɔn a ma k'a fɔ ko mm-hmm. ni ala y'e lajarabi ni nin ko ye e yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko nɔgɔ t'a la mm. ah, n'i m'a sira ta i bɛ kunangoya sira de ta kana siga a la fewu mm-hmm. ah, nin y'anw ka ɲumankɛ n'o bolo ye quoi n'anw sɔnna ka ɲuman dabila ka ɲɛsin juguman ma karamɔgɔ kɛ o cɛ ka jugu dɛ o cɛ ka jugu ala k'aw to nin sira in na i ye dugawu min kɛ ala k'o kama n y'a fɔ n ko den min bɛ se ka ɲali kɛ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ quoi mais il a fait le choix ka fara ɲalikɛlaw kan an kana digi k'a kɛ tiɲɛnikɛla ye quoi an kana sɔn a ma parce que ɲali bɛ kɛ ni hakili min ye i b'a bila i kunna n'o ye kɛmɛ ye quoi tiɲɛni bɛ kɛ ni kelen dɔrɔn de voilà donc an bɛ taa n'an ka programme ye tabarikala an tora bɛ se ka ten nin tun ye folikanw ye ka don nin bɛɛ kamera bɛ ka ne filime de yan awɔ nin bɛɛ ye filime de ye donc siriki tɔɔrɔ bɛ tɔɔrɔ bɛ eh, alors mun bɛn'o de ɲininkali kɛ la eh. a parce que an y'a ɲɛmɛ malidenw da waati bɔ tɔɔrɔ bɛ yen tɔɔrɔ tɛ yen ɔ kuma samasamaw kɛra a kɔnɔ alors ɔ ka bɛn ni bi utikalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ye eh, i yɛrɛ ye arajo min directeur ye n'o ye rfm ye ɔ jamukan kɔni bilala kɔbaya la alors ɲininkali min bɛ yen nɔ an ti malidenw ka ɲininkali in k'i la ni tɔɔrɔ bɛ walima tɔɔrɔ tɛ yen siriki tɔɔrɔ bɛ yen tu sais i b'a dɔn ko n y'o fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi ni maliko tɛ quoi ni jama jama ka nafa ɲini sira tɛ quoi ne taara ne bɛ taa kaso la kun kelen min kama wallahi ne yɛrɛ t'o dɔn quoi cɛ ko aha a ko jumɛn bɛ n kan quoi c'est à dire que n ka kaso rɔ taga kun ye jumɛn ye quoi parce que n bɛ taa mun ɲini kaso la ah i mago tɛ wali nafolo la i Ah. mago tɛ wali muso la Ah. i mago tɛ wali fɛn na Mm. i ye maa ye maa min bɛ maaw fana bonya Mm. bon a ka ca la kɔni mais n bɛ taa mun ɲini kaso la taa n kun bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ Mm. i ka bɔ la n ye kuyate ye mhm. n'i y'o jago bi n bɛ se ka balo mhm. maa hmm? caman bɛ ka balo a la bi maa caman bɛ ka balo a la bi mhm. dɔw bɛ k'u yɛrɛ k'a ye ka balo a la hmm? mais nka n t'o jago quoi donc e t'i boli nafolo nɔfɛ hmm. i t'i nata mɔgɔ la ko a tigi ye nin ye a tigi ye nin ye pratiquement i yɛrɛ kunnen don n'i yɛrɛ ye quoi ni mali ko tɛ mm. ni an ka hɛrɛ sɔrɔ tɛ mm-hmm. min mun ɲini kaso ne ni kaso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira jumɛn fɛ an ti ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya bɛ dɔw la donc sibi mm-hmm. i b'a dɔn an ye nin gɛlɛya natɔ de ye mm. k'a fɔ an ka ɲɛ dɔ ɲini o de ye an bila kumaw caman fɔli la mm. bon bi an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ yen arajo caman datugura an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ yen mhm. kuran tɛ mɔgɔw bolo baara yɔrɔ datugura mhm. an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ yen mhm. abubakari ko ko taji tɛ taji min bɛ an ka gurupu kɔnɔ ko a ka dɔgɔn sɔgɔma an mana nafolo min don a la mais a bɛ dɔɔnin bɔ o bɛɛ kɔfɛ tugun an tila ka bila kɔbaya la Hmm. an bilala kɔbaya ka da mun kan parce que o gurupu in fɛnɛ a yeren don ko gɛlɛya dɔ fɛnɛ kun b'a la n'a minɛna a bɛ sa baara tɛ se ka kɛ n'o ye o gurupu min b'an bolo an y'o kɛ ka don dɔ gɛlɛya tɛmɛ donc o gɛlɛya min n'o bɛ tali kɛ lumière ko la n'o ye kuranko ye a donni ma gurupu y'a jɔyɔrɔ fili mais sisan kuranko gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ bɛ ɲini ka lawara gurupu fɛnɛ ma parce que n'an ma cogo dɔn an laban Mm. Hali an ka sosara an b'o don sisan taji la pour que groupe bɛ se ka mɛn. Ɔ o ɲɛsiranɲɛ ma an nana mm-hmm. a fɔ ko mɔgɔ ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa pano sanfɛ. Mm-hmm. O pano ko dɛmɛ fɛnɛ mm. o bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. Mm-hmm. Minnu y'u se kɛ an b'u fo. Mm. Sibi hali bi bɛ wele bila maliyɛnw ma u k'an dɛmɛ pano ko la parce que groupe ko in groupe bɛ se k'a se kɛ. Pano fɛnɛ n'o fɛnɛ y'a se kɛ. ka fara kuma kelen kelennin ni kuran nana mhm. parce que kabini ne yɛrɛ bɔra mhm. ne hakili t'a la ko an ye ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɛ don dɔ kuran sanfɛ mhm. a bɛɛ groupe ye e don o don sɔgɔma an bɛ groupe de kan cɛ an dun tɛ entreprise ba ye i n'a fɔ zon entreprise ba dɔ n'a sɔrɔ an kun ye sa an n'o mɔgɔ yɛrɛ man di an n'olu mɔgɔ yɛrɛ man can ni zon ba man di min bɛ se ka nafolo mugu jigin an kan finalement i yɛrɛ ko ko dɔw ko k'an bɛ ka dilan cogo jumɛn an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka nin dilan cogo min na a yɛrɛ ko bɛ ka kɛ cogo jumɛn na fana kɛra yɛrɛ di dɔrɔn de sa kɛ est-ce que an tɛ ka nin dilan ni yɛrɛ di dɔrɔn ye o ni an lamɛnjɛkulu ka barika ni ala ka latigɛ kɔnɔ mais sibi deberedɛri fanga bonyana kojugu ko mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ an ka panoko in ka teliya halisa gurupu ko in yɛrɛ ma ban hakili la mun nana labɛn yɛrɛ musakaba donna la halisa sɛbɛnfɛn wɛrɛw fana bɛ yen

mm. e tɔɔrɔ bɛ yen dɛ n'a tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen an ka nin lajɛ mm. jɔrɔnɔko kun ye nin de ye k'a fɔ an bɛ se ka bila nin kɛnɛ kan bon n'an bila nin kɛnɛ kan min bɛ wa o ci la mm-hmm. ale jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan nin na ale bɛ fɛ k'ale lamɛn cogo di an b'ale lamɛn ni mun de ye quoi awɔ n'ale ko k'a bɛ faso fɛ mhm. n'a ko k'ale bɛ ka min fɔ k'o de ye tunya ye mhm. ɔhɔn ale ka tunya jɔyɔrɔ jumɛn bɛ nin na sisan E honorable minnu ye o kuma nin fɔ caman tila ka na tuguni ko kuranko tɔɔrɔ bɛ yen ka sɔrɔ daminɛ la u k'a tɛ yen minnu y'a fɔ k'a bɛ yen u y'olu kɛlɛ bon o de kama ne y'a fɔ i ye i ko k'i bɛ fɛ ko pour ka min sinsin ne de k'i ma maa maa ma tɛ fɛn dɔn maa ɲɛnama tɛ a n'a taama si ma taama sima de tɔnɔ maa lankolon don a ye maa lankolon don kana siga a la mm. Mm. donc i b'a ye mm-hmm. u ye jamana in den sɛbɛ caman dun tan ne mm. san fila san saba san naani san mugan san bi duuru kɔfɛ tugun ka tila ka wele olu kasi la wa o kelen de kɔnɔ mm-hmm. n'i y'u ka ɲɛnamaya ta ka sigi mm-hmm. san kɛmɛ ka na i b'a sɔrɔ a b'o kelen de kɔnɔ a ma yɛlɛma san o san kulekan kelen o bɛ san bi duuru ko la terejuguya don o de kama n k'i ma n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ nin jamana in kɔnɔ yan i b'a danpe ka taa maaw dɔ ma minnu ni i yamaralen don k'i k'olu ta kɛ quoi kilisi min b'a la c'est-à-dire que n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna a bɛ fɔ cogo jumɛn na eh, fayida min b'a la mhm. n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ mali kɔnɔ yan mhm. a danpe c'est-à-dire que a miiri i dusukun na mhm. k'a danpe ka taa mɔgɔ dɔ de ma i yamaruyalen don ka minnu ta kɛ quoi kana k'a bɛɛ dɛ awɔ o de kama ala yɛrɛ ko k'ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min bɛ fɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ a fɔra ten ɔ mais ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min fɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ o ye alahu de ye dɛ ɔ e ye jɔni e ko k'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min tɛ fɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ i bɛ to a la i bɛ to la ɔ bi kuma daminɛ de ye n cɛ bajɛnɛkɛla fɛ ka di cɛkɛ cɛ i ka jalo kɛ yɛrɛ sigilen don f'a bɛ kansigiw bɛɛ don sa a ye n ko gurupu ko fɛnɛ a ɲɛ bilenna a sigilen a ko ee ko bajɛnɛ ka bi lafɛ n ko aa n ko amiri n ko n'a ma kɛ bi dun ko ayi ko fo gurupu ka sɔn ne kun ɲugu la o jinɛ papu ni jijɛ wara de de u bɛ gurupu da fɛ abubakar yɛrɛ tun bɛ ɲini ka kɛ gurupu ne ko i jɔ ne ka mécanicien ye bi ne ko i jɔ ne ka yɛlɛn sanfɛ fɔlɔ nin jinɛw tɛ dɛsɛ a la mais ordonnance min filɛ u bolo nin ye papu yɛrɛ y'u bɔ a poche kɔnɔ ça veut dire que u bɛna di ne de ma ayi ala ma ala ka nɛɛma a yɛrɛ ko k'a bɛna den de ma yanni ka to an ka to waati bɛɛ gurupu ka an bila yanni gurupu k'an bila aw bɛ la waati don aw ko baasi tɛ aw ka pano solɛri ko in u ka kɔrɔ gan ɔ maa minnu ye bɔli kɛ an bɛ foli d'u ma pano solɛri ta nasira fɛ ka dɛmɛ kɛ yasa arajo rfm an ka baaraw sinsinnen ka se ka to i n'a fɔ maaw delilen don a la cogoya min na nɛgɛjuru min bilalen don o sira fɛ o ye 79 08 36 34 79 08 36 34 bi wolonwula ni kɔnɔntɔn fu ani seegin bi saba ni wɔɔrɔ bi saba ani naani o ye nɛgɛjuru sira ye maa o maa bɛ yen nɔ n'i ka dɛmɛ se o la arajo rfm bɛ bɔ a kalama wa lamɛnbagajɛkulu fana bɛ kɛ seereya ye maa minnu ye dili kɛ an bɛ u fo ka segin ka u fo tuguni k'a fɔ u y'a di jigiya min kama ala k'an se jigiya kɔrɔ ka an sinsinnen to sira in kan ka sira fana taamani k'a nɔgɔya honorable o bɛ kɛ sababu ye an bɛ don les faits kɔnɔ bi bi kuma caman bɛ yen ɔ mun ye ji bɛ ka tiɲɛniba minnu kɛ jamana kɔnɔna la ni juma tɛmɛbaga an bɛ se k'a fɔ ko ɛɛ komisɔn komite min sigilen don minisiriso damadɔ kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ olu ko ko ɛɛ min ye tiɲɛni nɔ kɛmɛ ni mugan ani fila an danna don la n'o sababuya la a nana fɔ ko état de catastrophe nationale jamana y'o o décréter